ọ ka nọkwa ọ bụkwa imebe ahịrịokwu ka anyị ka nọkwa n'ime ya bụ ahịrị mfe nke m gwara unu na-enwe naanị otu ngwaa cheta na m gwara unu anyị na-eme ihe abụọ n'ofu mgbe anyị mebe ahịrịokwu mfe a anyị atụgharịa ya n'asụsụ bekee ka ị mara ihe ndị oyibo na-akpọ ya Hmm? ọ ka bụ ihe anyị nọ n'ime ya anyị emekwala ọtụtụ ihe o. anyị mere ọtụtụ e nwere ọtụtụ ihe ndị m kwesịrị iwetachara unu mana izu ụka ọzọ na-abịa abịa anyị ga-ebido wetakwara unu ihe ndị ahụ ma e mechaa ihe a imebecha ahịrịokwu ndị a ihe e ji emebe ahịrịokwu gịnị bụ ahịrịokwu echeta na m gwara unu na ahịrịokwu bụ mkpụrụ okwu ofu maọbụ ole ma ole jikọtara ọnụ n'ụzọ ziri ezi wee nwa- nwee nghọta pụrụ iche i lechaa ọmụmaatụ ndị ahụ anyị mepere anyị mebere ị ga-ahụ na o nwere mkpụrụ okwu abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ n'ime ya jikọtara ọnụ nwee nghọta zuru oke anyị ka nọkwa n'ahịrị mfe bụ nke m gwara unu na-enwe otu ngwaa Ngwa ka anyị lee anya n'ọmụmaatụ ka anyị gaa n'ụgbọ odee anyị hụ ọmụmaatụ ndị anyị mepụtara. Ngwa lee ọmụmaatụ nke mbụ. Ha na-agba bọọlụ. Ha na-agba bọọlụ. Kee ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Na-agba na-agba mere o ji bụrụ ahịrị mfe. I lekwanụ anya n'ahịrịokwu a nke a, ahịrịokwu a bụ nke a na-akpọ ahịrịokwu ndịnugbua.

ị ma mụ n'onwe m na-asọpọtụ ndị Man U ọ ihe m ji sị m ga-eji ọmụmaatụ a otu anyị nwere mmeri ebe ndị Liverpool nọ. ka ndị Liverpool agbagbu Man U agbanye ha agbanye agbapụ ha decimal point n'anya mana n'ụbọchị nke ụnyaahụ anyị bịara ndị otu egwu bọọlụ Man U meriri ndị otu egwu bọọlụ Liverpool kee ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe meriri bụ otu ngwaa nke o nwere kee ihe a tụgharịa ya na bekee kee ihe ọ pụtara kee ihe ọ pụtara Man United Football Club defeated Liverpool Football Club ihe a mere ụnyaahụ they defeated Liverpool Football Club by 2-1 ọkwa wee o mfe ngwa lee ọmụmatụ nke atọ anyị nwere ite si n'ọkụ ite si n'ọkụ the pot is on the fire ite si n'ọkụ pot is on the fire ngwa lee ọmụmatụ nke ịnọ Nke anọ, nwoke ahụ nwoke ahụ gbara nwunye ya alụkwaghịm. Ọ gbara nwunye ya alụkwaghịm. A tụgharịa ya na Bekee kee ihe ọ pụtara. The man divorced his wife. I lee anya kee ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe gbara. gbara mere o ji bụrụ ahịrị mfe ngwa lee ọmụmatụ nke ise uju mara mma uju mara mma tụgharịa ya n'asụsụ bekee ọ bụrụ uju is beautiful uju is beautiful dịrị gabazie kee ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe mara mara uju is beautiful na-esonyere anyị na ọmụmụ a biko ihe m na-ayọ gị dịka onye Igbo like this my video share it comment on it i nwekwaa ajụjụ jụọ anyị ọkwa na e nwere etu i si chọọ ka anyị wetara gị one on one learning kpọtụrụ m na DM mana ị nwere onye ị chọrọ ka a kụziere ka ọ mara ka e si asụ mara ka e si ede asụsụ Igbo nke ọma dịka onye Igbo ọ bụ. Dịka onye Igbo ị bụ, kpọtụrụ anyị. Anyị ga-ewetara gị. Nye m DM. Ekwela ka asụsụ Igbo fuo anya. Anyị agaghị ekwe ka o fuo. Ndewo.